Agus bhur gcéad fáilte ar ais chuig an chlár, a chairde. Modhanna teagmhála an chláir, má tá sibh ag iarraidh teagmháil a dhéanamh linn ar ábhar ar bith a bhfuil muid ag caint air, tráthnóna ar ndóighe, tá fearadh na fáilte romhaibh sin a dhéanamh. An seoladh ríomhphoist, tús-áite ag rte.ie, uimhir téacs an chláir, 51553 nó má tá tú sna Sé Chontae, a hocht a neamhní, a hocht a hocht a naoi agus RNAG i gceannlitreacha a chur ag tús do theachtaireacht agus tá muid ar fáil fosta ar an chóras giolcaireachta, Twitter ag tús áite. Agus mé ag caint ar Twitter, sula dtéim chuig an phaineal inniu, beidh muid ag caint amárach faoin fheachtas Cyber-Ghaeltacht atá ar bun ar Twitter an tseachtain seo mar chuid den fheachtas haischlib trasna na dtonnta. Beidh Gaeil timpeall na cruinne ag tweetáil as Gaeilge, ag nascadh lena chéile agus ag ceiliúradh na teanga leis an haischlib áirithe seo. Agus bhí seoladh ann inniu maidir leis seo agus tugadh aitheantas don trí mhilliúnú. tweet Gaeilge a cuireadh amach ar an chóras Twitter go dtí seo agus creid nó ná creid is é fear s'againne féin ar thús áite anseo, Aindriú de Paor, a chuir an trí mhilliúnú tweet Gaeilge amach ar Twitter nuair a rinne sé tweet an tseachtain seo chuaigh thart go mbeadh sé ag tuairisciú ó stailc na n-altraí ar an chlár. Maith thú Aindriú. Mar sin, bígí ag éisteacht linn amárach le tuilleadh a fháil amach faoin fheachtas seo ach pillfidh muid anois ar chlár an lae inniu agus painéal an Luain le cur in aithne agamsa. Liom sa stiúideo anseo i nDomhnach Broc tráthnóna tá Fergus Keane, Scannóir Neamhspleách agus Innealtóir, agus Siún Ní Dhuinn, Comhordaitheoir Digiteach Gaeilge RTÉ. Fáilte romhaibh beirt anseo. Maith agat, Mise. Agus ó stiúideo RTÉ i nDún Dealgán tá Brendan Ó Dufaigh, Príomhoide Choláiste Oiriall i Muineachán,

agus tuilleadh brú a chur ar an rialtas maidir le gnéithe áirithe den fhorbairt seo. Sin an rud, agus is dóigh liom tá cineál stair agus tá a fhios ag daoine sa tír seo nach bhfuil an oiread sin de fhreagracht ar dhaoine dul siar sa stair nuair a bhíonn costas ard ann nó nuair a tharlaíonn rud éigin nach mbítear súil leis nach dtarlaíonn rudaí go daoine go pearsanta agus is dóigh liom gurb é seo ceann de na chéad uaireantaí ar luadh bhuel cé air a bhfuil an fhreagracht seo ag titim mar gheall ar cúrsaí airgid agus chuala mé ar maidin ar Morning Ireland go raibh ceisteannaí deacra á chur ar Paschal Donohue mar gheall ar cén uair a fuair sé amach go mbeadh an costas seo ag ardú an oiread sin agus an é nach raibh an teagmháil idir é féin agus an té a bhí ag plé leis an gcoiste seo oscailte go leor agus agus cén uair a raibh an trédhearcacht seo ag teacht fríd so sílim b'fhéidir go bhfuil rudaí ag athrú. Ba bhreá liomsa dá mbeadh a leithéid rud ag tarlú, go ndéarfaimis cén uair agus cén bealach ar cuireadh in iúl don rialtas agus bhfuil a fhios agat, ní hé go dtitfeadh an rud ar dhuine amháin ach tá daoine sinsearacha a bhfuil freagrachtaí orthu ar bhoird agus is dóigh liom b'fhéidir, nach ndéanfadh sé dochar ar bith dá dtiocfadh sé amach cén uair agus cén cén bealach is fearr dúinn dul i bhfeabhas lena leithéid. Fergus, chonaic muid ag an deireadh seachtaine gur éirigh Tom Costello, Cathaoirleach Bhord Forbartha na hOtharlainne as a chuid dualgaisí. An leor é sin?
Bhuel, ní leor, dar liomsa. I mean, taispeánann sé rud éigin eile, aontaím le Siún ansin, ach taispeánann sé an greim daingean atá ag an tionscal tógála ar an rialtas agus ar an tír seo mar táimid ag íoc, táimid mar rialtas agus mar daoine ag íoc níos mó as ospidéil nó ionaid spóirt nó pé foirgneamh atá á thógáil againn, táimid ag íoc níos mó ná aon tír eile agus tá rud éigin mícheart sa tionscal tógála sa tír seo dá bharr sin. So caithfimid féachaint ní ar, ní amháin ar an ospidéal ach ar gach foirgneamh, ar gach rud atá á tógáil sa tír seo. Bhí an costas níos aoirde ar Páirc Uí Chaoimh, costas níos aoirde ar Ghaillimh 20 20. Gach rud a dhéanaimid sa tír seo bhíonn cur amú airgid ann. Caithfimid é sin, an cultúr, a athrú. Bhuel, bhí Frank Allen, Comhairleoir Infrastructúr, ar an chlár seo Dé hAoine seo chuaigh thart agus dúirt nach rud úr ar bith é seo a bheith ag tarlú le tograí luaigh sé an Crossrail ann sa Bhreatain fosta go ndeachaigh sé go mór thar an bhuiséad. Mar sin, Bhrendan, tú féin, an léamh atá agat ar an scéal seo, an gcaithfidh níos mó daoine a bheith freagrach as an méid a tharlaigh, an gcaithfear níos mó ceisteanna a chur agus níos mó soiléiriú a fháil ar cén uair a raibh a fhios ag daoine agus cén fáth nach ndearnadh rud ar bith faoi. Bhuel, is cinnte go gcaithfidh níos mó soiléiriú bheith ar an cheist ina iomlán. Chuala mé féin Frank Allen ar an chlár Dé hAoine agus chuir sé a mhalairt d'iontas orm. Tuigim. le togra mar seo go mbeadh róchaiteachas ann ach go díreach tá seo chomh tromchúiseach mar go bhfuil sé chomh fiánta ard sin tá sé as cosán tá siad ag caint ar fhigiúirí agus ag deireadh an lae is muidinne atá ag díol as agus tá gach cead againn é a cheistiú agus iad seo a cheartú ní leor Tom Costello féin ag éirí as Téann sé seo suas go dtí an tAire, abair Simon Harris, is dóiche go bhfuil seo ar an tionscnamh is mó a bhéas faoina cúram a choíche agus cuireann sé iontas orm anois nár chaith sé níos mó ama ag coinneáil súil air ó lá go lá. Deir siad go raibh teannas idir é féin nó idir. an t-ospidéal nó lucht an ospidéil agus an Roinn Caiteachais Poiblí de bharr an róchaiteachais seo agus gur léirigh an Roinn Caiteachais Poiblí a n-imní b'fhéidir dhá bhliain ó shin. Anois cad é rinne siad fá dtaobh de? Níl a fhios againn. Bhí dualgas orthu is dóiche nó tá dualgas orthu gach caiteachas stáit mar sin a bhainistiú in achan réimse den rialtas ach is cosúil gur theip orthu ag an am seo. Tá an rialtas, tá siad ag caint ar cé go bhfuil an price ard, go mbeidh carrchlós agus siopaí agus bialann agus mar sin nach, nach é an cáiníocóir a bhéas ag íoc as na rudaí sin agus tá siad ag rá fosta go mbeidh socmhainn iontach acu ag an deireadh nuair a atá Cromghlinn Ospidéal Cromghlinn folamh agus go mbeidh siad ábalta sin a dhíol nó a chur ar fáil fa coinne tithíochta ach mar sin féin tá an t-ospidéal seo níos daoire, níos costasaí ná ospidéal ar bith eile ar an domhan is cosúil agus níl fhios againn go fóill cá háit a stopfaidh sé. Um, ach ní, ní dóigh liom go raibh an teagmháil nó an chumarsáid ceart idir na coistí agus na boird éagsúla a bhí ag plé leis seo agus bhí cuid mhór lúb sa slabhra.
Mm. Seánaí, tú féin, tá caint agus eh, ag daoine rá gur cheart stop a chur leis an fhorbairt san am i láthair, go bhfuil an fiosrúchán thart, eh, gur cheart díriú ar an dóigh leis na costaisí a ísliú anois agus bogadh ar shiúl ón méid atá tarlaithe, tá an togra ag obair, tá fhios againn go bhfuil costas ard ag gabháil leis agus gur chóir díriú ar na costaisí a ísliú.
Yeah, cinnte, bhuel, is dóigh, ar an chéad dul síos is scéal maith is dóigh go bhfuil Varadkar anois ag rá go bhfuil sé ag dul athrú a dhéanamh ar na téarmaí tagartha san athbhreithniú. em mar caithfidh daoine a bheith cuntasach so ní thuigim cén chaoi a mbeadh an obair in ann dul ar aghaidh go dtí go bhfuil daoine cuntasach. em gheall Fine Gael níos mó cuntasacht phoiblí agus soiléireacht eh nuair nuair a tháinig siad isteach sa rialtas agus an ndáiríre seo deis mhaith dóibh sin sin a léiriú. em tá an t-uafás airgid i gceist anseo agus ní léir you know tá ceisteanna ann cé a bhí a fhios acu faoi seo agus cén fáth nár rinneadar tuairisc don Roinn Caiteachais Phoiblí. So tá ceisteanna ollmhóra le freagairt sílim. Bhfuil muid ró-bhog? Bhfuil an cuma linn nuair a théann rudaí thar buiséad?
Bhuel, sílim é agus ceapaim go bhfuil an pobal bréan den saghas meoin seo de airgead, is airgead an phobail é seo atá muid ag caint air you know agus tá daoine bochta sa tír, daoine gan dídean agus ag an am céanna tá siad ag cloisteáil faoin méid mór milliún billiún you know de euros atá saghas curtha amú so tá déistean ar dhaoine, tá an ceart acu Sílim go bhfuil faitíos ar dhaoine ag an am céanna má má tá aithne agat ar aon tuismitheoir a bhfuil páiste atá tinn acu go fadtéarmach agus nuair a fheiceann siad na seirbhísí atá ar fáil agus na hospidéil atá ar fáil aithníonn siad go bhfuil an fhoireann iontach ach nach bhfuil na hachmhainní ann nó nach bhfuil an mm. an, an foirgneamh nó na foirgnimh maith a dhóthain agus sílim go bhfuil sé deacair bhuel, tá sé deacair ormsa a rá gur cheart stop a chur leis an rud seo mar tá sé a' teastáil go géar ó dhaoine agus tá na seirbhísí agus tá an foirgneamh agus tá an teicneolaíocht nua a' teastáil ó pháistí atá tinn agus sa dóigh sin tá sé deacair mar d'fhéadfá bheith mothúchánach faoi ag an am céanna dá mbeadh mise in sa riocht a bhfuil an-chuid tuismitheoirí sa tír seo le páistí faoi mhíchumas nó a bhfuil deacrachtaí acu nó tinneas, bhéinnse a' rá bhuel tá an t-ospidéal seo tuillte ag mo pháiste-sa chomh maith. Luaigh tú ansin Siún ar an teicneolaíocht. Bhí uasghrádú substaintiúil le déanamh acu ar an theicneolaíocht agus ar an chóras ríomhaireachta mar atá sé i gCromghlinn agus i Sráid Temple, mar sin ní cur amú airgid sin agus cinnte tá na háiseanna is fearr de dhíth orainn agus, tuillte againn. Níl dabht ar bith fá sin. Tá sé suimiúil rud a luaigh an Taoiseach ansin cúpla lá ó shin go ndéanfaidh daoine dearmad ar an róchaiteachas seo chomh luath is a osclaíonn an t-ospidéal go mbeidh achan duine sásta leis agus go stopfaidh na gearáin mar a tharla leis an Luas. Ach an darna ceann de na tograí sláinte eile atá ag fanacht le bheith curtha i bhfeidhm agus atá b'fhéidir i mbaol anois, Fergus, mar gheall ar an róchaiteachas seo? Is féidir, ach you know aontaím le Siún, caithfimid an ospidéal seo. a oscailt mar bhíomar ag caint mar gheall ar an ospidéal leanbh seo le deich mbliain nó fiche bliain agus na háiteanna go léir, bhí cúig áit is dócha agus roinn siad an áit seo agus caithfimid an ospidéal seo a bhunú. Caithfidh sé go bhfuil sé níos faide ná deich mbliain ó shin ó thosaigh Noel Smith ag caint air seo. Seo forbróir agus fear gnó agus bhí seisean sásta suíomh a chur ar fáil in aisce thart ar Newlands Cross agus bhí sé ag dul í a thógáil ar phraghas íseal agus bhí sé ag caint ar comhshuíomh le hospidéal máithreachais fosta agus an figure a bhí aige ag an am ná 600 milliún. Caitheadh sin amach, bhog siad go dtí an Mater, airgead trom caite ansin agus bhog siad arís é. So caithfidh muid dul ar aghaidh leis, tá sé ró-mhall ach tá cúpla glúin daoine, imithe nó ag imeacht agus ní bheidh sé seo foscailte. Caithfidh sé seo, a Fhéilim just rá ansin go gcaithfidh ní dóigh liom gur féidir leanacht ar aghaidh le tionsnamh ina bhfuil comhartha mór ceiste ar an mbuiséad a bhaineanns leis caithfidh saghas figiúr críochnúil a bheith ann. Agus níl sin déanta go fóill. Tá siad a rá an dá billiún, ní maith liom a rá dhá mhilliún ach an dá bhilliún seo ach ag an am céanna tá siad a rá b'fhéidir nach stopfaidh sé ag sin. go díreach leat.
Agus ní thuigimse cén dóigh nach n-oibríonn an córas soláthair nó an procurement seo. Tá's agam agus mise ag plé le earnáil an oideachais go gcaithfidh tú cuntas a thabhairt do achan uile rud ó thús agus tá sin sa bhudget nó níl sé sa bhudget nó caithtear amach é nó glacann tú leis seo síos go dtí an tairne deireanach. agus caithfidh sé nach raibh fhios acusan go dtí an. Mar sin, tá an locht ar an phróiseas anseo, a Bhrendan. Tá, ní raibh sé soiléir go leor, ní raibh daoine á leanstan mar is ceart ná ní raibh an saineolas ag plé leis, níl mé cinnte ach tá locht ar an soláthar nó ar an procurement. Ceart go leor, fágfaimid an ceann sin ansin agus bheir sé go dtí aighneas eile agus deacracht eile atá ag cur brú ollmhór ar an rialtas na seachtainí seo agus sin stailc na n-altraí. Ar ndóigh, cinneadh déanta, a Shiúin, anois ag an deireadh seachtaine go mbeidh siad ag treisiú agus ag cur tuilleadh stailceanna. Sin fógraithe ag Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann. Ábhar imní i ndáiríre, ní amháin don rialtas ach don tír. Don tír ar fad agus sílim de réir mar tá sé seo ag dul ar aghaidh go bhfuil daoine, cé go bhfuil siad ag tacú agus feictear dom go bhfuil fíorfhormhór den tír seo ag tacú leis na haltraí mar aon duine a raibh taithí acu leis na hospidéil agus tá muid ag dul siar go dtí an chéad scéal anseo, go n-aithníonn siad go bhfuil an fhoireann ag déanamh a ndíchill ach go bhfuil fadhbannaí móra ag an bhfoireann ó thaobh achmhainní agus má táimid ag iarraidh tacú leo, táimid ag iarraidh tacú leo ó thaobh íocaíochta de ach de réir mar atá rudaí ag dul ar aghaidh ní fheictear dom nach mbeidh damáiste mór déanta de na rudaí seo agus an oiread sin de dhaoine ag feitheamh cheana féin ar deirtear gur rudaí beaga iad ach ní rudaí beaga iad na hobráidí seo atá curtha siar. Níl fhios agam, aithním go bhfuil an tacaíocht ag na haltraí agus. An aontaíonn tú féin leo? Aontaím. Ach ag an am céanna dá mbeinnse ag fanacht ar obráid agus dá mbeinn i bpian ar feadh trí nó ceithre seachtain an mbeadh an tacaíocht céanna ann? Níl fhios agam, bhfuil fhios agat tá mo chroí leo ach. Ní aontaím leat ar chor ar bith ansin now caithfidh mé a rá. Táimidne théis bheith saghas ar na sráideanna ag déanamh stallaí le cúpla seachtain anuas agus tá meon an phobail, díreach dochreidte, ag tacú leis na haltraí. Agus tuigeann siad go maith, tuigeann an pobal go bhfuil tairbhe ag baint le aon bua a gheobhadh na haltraí, tuigeann siad go bhfuil liostaí fada feithimh ann, do you know, agus nach bhfuil an córas saghas ag obair mar atá agus go gcaithfidh eh na haltraí saghas an seasamh seo a thógáil ar son gach duine. Sea, tá's agam nach bhfuil siad ag iarraidh é seo a dhéanamh ar a son féin agus tá's acu go dtitfidh an t-ualach ar ais orthu féin, bhfuil fhios agat, ní hé go bhfuil altraí eile go le theacht isteach agus an scuaine mór a ghlanadh, bhfuil, tuigim sin. Sea, ach ag an am céanna, em, Seónaidh, caithfidh tú an cheist a chur, i gceann roinnt seachtainí má tá na stailceanna seo ag dul ar aghaidh, an mbeidh an tacaíocht chéarna ag an phobal daofa? Bhuel, ó, ó, an rud atá mise a chloisteáil, caithfidh mé a rá, saghas ón gnáthphobal tá daoine ag tacú go mór leo mar tá scéal i ndiaidh scéal i ndiaidh scéal ag daoine faoi cé chomh fada tá siad tar éis bheith ag fanacht ar obráid you know agus gaolta leo san ospidéal agus na saghas staid na A&E tá an ospidéal anseo i Luimneach díreach dochreidte um you know, just níl sé ag obair, níl an córas ag obair agus tuigeann daoine go maith, sílim, go bhfuil, go bhfuil na haltraí ag déanamh seo ar son, saghas, you know, chomh maith leo féin, eh, ar, ar son daoine eile freisin. An síleann tú. Bheinnse, yeah, cosúil le Siún ansin, bheadh toil mhór agam do na haltraí agus duine ar bith a chaith am in ospidéal, tuigeann siad chomh cruaidh is a oibreann siad agus na coinníollacha oibre agus mar sin, ach measaim de réir a chéile, nuair a bheas an tseachtain seo astoigh agus an tseachtain seo chugainn astoigh, de réir a chéile, go dtiocfaidh laghdú ar an tacaíocht daofa mar go mbeidh sé ag cur isteach ar níos mó daoine ar an talamh. Bhí b'fhéidir fiche is a cúig míle othar an tseachtain seo a chuaigh thart agus cuireadh coinní ar ceal. Beidh níos mó ná sin an tseachtain seo, beidh níos mó ná sin an tseachtain seo chugainn arís. Anois. Tá, measaim féin, go bhfuil ardú páí tuillte ag altraí. Ab é seo an t-am ceart fána choinne, níl fhios agam. Tá siad ceangailte isteach in socrú páí agus bheireann sé sin muid go dtí fiche, fiche sílim. Measaim an toradh a bhéas ar seo uilig ná beidh roinnt liúntasaí nó b'fhéidir athrú i gcleachtas oibre ach dáiríribh ní thiocfadh leis an an rialtas géilleadh mar bheadh an oiread oibreannaí eile ag cuartú breis páí san am i láthair fosta agus sin an dainséar.
Mar tá nasc anois idir pá na gairmeacha go léir so an dainséar ná go mbeadh na dreamanna eile ag, go mbeadh éileamh ag na dreamanna eile agus mar a dúirt mo chara ansin tá comhaontú pá go dtí fiche, fiche so bliain go leith. eile fágtha sa chomhaontú pá sin agus you know tá comhpháirtíocht idir na fostóirí agus na oibrithe sa tír seo agus tá ag oibriú go maith leis sin agus tá baol ann dá gcuirfeadh isteach, dá gcuirfí isteach air sin go mbeadh, go mbeadh an pian ag gach duine. Tá cás faoi leith ag na haltraí mar is cosúil go bhfuil siad díolta 7,000 níos lú, €7,000 níos lú sa bhliain ná na hoibrithe gairmiúla eile sa réimse sláinte. Ag an am céanna, bhfuil an rialtas bhur mbarúil ag déanamh go leor, Seoin, ní raibh am agatsa ag déanamh go leor maidir leis an cheist seo. ar chóir daofa b'fhéidir a bheith i mbun comhráití níos mó ná cad é, cad é an léamh atá agat air. Cinnte, yeah, yeah. Agus i ndáiríre, ní aontaím caithfidh mé a rá leis an an duine deireanach a bhí ag labhairt ansin. Ceapaim i ndáiríre go bhfuil seo ag dul saghas dochar mór a dhéanamh ag an Rialtas. Ní cheapaim go dtuigeann siad cé chomh saghas bréan atá lucht na haltraí, na paramedics, múinteoirí ar tí dul ar stailc, do you know, go bhfuil. saghas an earnáil phoiblí i ndáiríre tá tá tá deacrachtaí mór leis em sea bhí saghas deal ann ach níl sé ag obair go daoine nuair atá altraí ag dul thar lear agus múinteoirí óga ag dul thar lear agus nach bhfuil siad in ann maireachtáil anseo tá fadhb ann agus is gá sin a athrú em nó tá an tá an rialtas agus Leo Varadkar saghas an-mhuiníneach agus lán le em eh, caint faoi an téarnamh atá leis an ngeilleagar faoi láthair em you know ní hé saghas nach bhfuil an t-airgead ann sa tír agus cinnte ba cheart go oibrithe san earnáil phoiblí buntáiste a bhaint amach as sin.
Cén áit a dtig, cén áit a dtig a theacht ar réiteach maidir leis seo, a Shiubhán de Bhál? Muna bhfuil an Rialtas sásta bogadh ar an an chomhaontú atá déanta agus ar an pháighe, muna bhfuil na haltraí ábalta géilleadh ar an méid atá siad. Níl siad ag iarraidh pilleadh gan rud éigin a fháil amach as seo. Cá háit a bhfuil, cá háit a bhfuil an réiteach? Sílim go gcaithfidh siad suí síos arís agus tá fhios agam gur tharla sé sin cheana agus nach raibh ceachtar den dá thaobh sásta géilleadh agus thuigfinn do na haltraí nach raibh siad ag iarraidh géilleadh ar an gcéad dul síos ach dá mbeadh bealach ann bealach chun cinn mar a luaigh tú féin liúntas nó bealach eicínt mar is dóigh liom gur cineál fadhb é seo a bhfuil an dá thaobh ann tá an taobh ann maidir leis na haltraí atá anseo atá ar pá an-íseal agus ansin tá an taobh ann a bhaineann leis na hachmhainní nach bhfuil ann ó thaobh na haltraí de tá fhios againn go maith nach féidir leo na poist a líonadh so sílim gur rud é seo a bhfuil an dá thaobh ann agus go gcaithfidh siad dul i ngleic leis an dá rud b'fhéidir leis an réiteach céanna.
Téacs a tháinig isteach, Tá comhbhá ag daoine leis na haltraí ach dá mbeadh mionpháirtithe an eite chlé i gceannas ar an tír seo chaithfeadh siad airgead le achan fadhb agus scriosfadh siad an tír, cosúil le Veiniséala. Sin ó Fheargas atá ag éisteacht linn. Cad é a déarfá le Feargas? Go raibh maith agat féin, Seoinín.

you know, ar cheart go mbeadh méid beag daoine ag baint tairbhe as an t-airgead sin nó ar cheart go mbeadh muid ag cur an t-airgead sin isteach i seirbhísí poiblí ionas go bhfuil saghas gach duine in ann iad a úsáid agus agus saghas sásamh a bhaint astu. Yeah.
Ach, ach d'fhéadfá a rá an, an chúis go bhfuil a lán airgid sa tír seo agus go bhfuil fás eacnamaíochta mór againn ná go bhfuil an, an, an, an síocháin tionsclaíoch chomh maith againn sa tír seo. Ní raibh stailc mór againn sa tír seo le fada, le tamall fada agus tá sé sin ag cuidiú leis an bhfás eacnamaíochta sa tír seo agus bheadh baol ann cur isteach ar sin. Mar bhíos ag féachaint ar an ráta boilsciú sa tír seo agus níl sé ach 1%. faoi láthair agus tá an éileamh pá atá ag na haltraí ná 12%. So sa chomhthéacs sin is dóigh liom go bhfuil sé ró-ard really sa gcomhthéacs sin agus Agus is dóiche go bhfuil an t-éileamh ró-ard mar a dúirt tú agus tá an cheist seo níos leithne ná na haltraí féin mar tá tú ag caint ar an tseirbhís phoiblí ina iomlán agus má ghéilleann siad do na haltraí bhí deireadh eile just a rá ansin. Just mar focal scortha, nach iad na múinteoirí agus na haltraí agus iad sin a bhí thíos leis agus you know a chur suas le ciorruithe? Agus na múinteoirí thíos leis go fóill, an mhuintir óg a tháinig isteach le cúig bliana anuas. Go díreach, yeah. Tá sé doiligh do bheirt mhúinteoir a bheith ag obair i gcuideachta a chéile agus iad ar rátaí difriúla páigh agus iad ag déanamh an obair ceannann céanna. Sin an tuige. go mbeadh sé deacair briseadh do ghrúpa altraí mar bheadh cás chomh láidir b'fhéidir ag macasamhail múinteoirí. Má tá an rialtas ag rá go bhfuil an oiread sin dul chun cinn déanta sa tír seo maidir le cúrsaí eacnamaíochta de agus go bhfuil rachmas go leor sa tír san am i láthair, a Bhreandáin, cén fáth nach bhfuil an toradh sin le feiceáil againn ar na seirbhísí poiblí, ar an chóras sláinte, ar chúrsaí tithíochta agus mar sin? Chuirfeadh sé beaguchtach ort in amannaí nuair a amharcann tú ar an oiread airgid atá caite isteach sa chóras sláinte agus nach bhfuil sé ag feabhsú. Níl fhios agam, ab é an ardbhainistíocht nó cá bhfuil an t-airgead nó maorlathas nó cibé rud é ach níl sé le feiceáil ar an talamh. Sin ráite, tá ráta fostaíochta i bhfad níos airde againne ná mar a bhí le fada fada. Tá an boilsciú íseal agus mar sin agus cuireann sin féin spion maith ar dhaoine.
Téacs eile, Deir bean an eite chlé go bhfuil go leor airgid sa tír. Bhí go leor airgid i Veiniséala freisin mar gheall ar an ola. Níl na freagraí ag an bhfíor-eite chlé ná ag an bhfíor-eite dheis. Caithfear cóimheá a bhaint amach idir chothromaíocht agus bainistiú ciallmhar eacnamúil.
agus tá sin fíor, abair, meascán de seirbhísí ar chaighdeán maith a chur ar fáil ar thaobh amháin agus pá réasúnta a thabhairt do achan oibrí sa tír agus tá an dá chuid ann agus beidh an tarraingt sin i gcónaí, an dearcadh ón eite dheis agus ón eite chlé.
Sibh ag iarraidh a dhath eile a rá sula mbogaim. Siónaí, ar mhaith leat a dhath a ráit fán téacs sin? Bhuel, is dóigh, you know, sure, look, ní raibh deis riamh ag an eite chlé um, bheith i mbun na tíre, mm. so n'fheadar an bhfuil cás ag an mbean sin. Bogfaimid ar aghaidh Peter Casey. Tá sé deimhnithe ag an fhear gnó Peter Casey go mbeidh sé ag gabháil san iomaíocht mar iarrthóir neamhspleá san Olltoghchán agus go seasfaidh sé i gCondae Dhún na nGall. Anois ba léir óna fheachtas uachtaránachta go bhfuil go leor tacaíochta aige, vótáil 23% don phobal fána choinne. An éireoidh leis a Bhrendáin? Bhuel, ní raibh duine ar bith ag dúil leis 23% a fháil san fheachtas don uachtaránacht, ach ní hionann sin agus. Toghchán fo coinne na Dála. Á, fuair sé, fuair sé vóta mór i nDún na nGall. Fuair sé vóta mór ansin, bhí sé ag ráit inniu go raibh meas aige ar Joe McHugh agus ar Charlie McConalogue thuas ansin ach mar sin féin nár mheas sé go dtearn siad an oiread sin don chontae, rinne sé comparáid idir iadsan agus Healy-Raes ó dheas agus dúirt sé nár bhain siad an oiread amach agus dúirt sé gur mhaith leis an difear a dhéanamh agus measann sé go dtiocfadh leis. an difear sin a dhéanamh. Bhí sé dtús ama i ndiaidh toghchán na hUachtaránachta ag iarraidh dul chun tosaigh d'Fhianna Fáil ach ní dóigh liom go mbeadh Pat the Cope nó Charlie róshásta leis sin so aithníonn sé go mbeidh sé dul mar neamhspleách. Tá níos mó neamhspleáigh ná ariamh istigh sa Dáil agus measaim gur sin an bealach a rachaidh sé amach anseo. Gheobhaidh sé vóta maith. Tá sé doiligh an Dáilcheantar sin a mheas, tá sé istigh le chéile.

cluas éisteachta dó, bhí fhios againn na vótaí a bhíthear ag dréim leis a ghnóthú thar a bheith íseal, tháinig ardú suntasach ar sin ansin i ndiaidh an méid a dúirt sé fán lucht siúil. Yeah, agus sílim go bhfuil an-chuid againn, mise ina measc, fós ag dul i ngleic leis sin, mar in amanntaí nuair a fheiceann tú daoine agus feictear dom go dtarlaíonn sé go minic ar na meáin shóisialta go mbíonn caint faoina leithéid agus níor shíl mise go raibh an oiread sin daoine amuigh ansin a bhí ar aon intinn lena leithéid agus caithfidh mé a rá, chuir sé an-díomá orm agus saghas náire, le bheith fírinneach, agus bheadh náire orm dá bhfaigheadh sé suíochán sa Dáil don tír seo agus an chaint a bhí aige. Tuigim gur mionlach iad an lucht siúil agus go bhfuil deacrachtaí acu féin ina bpobal féin agus aithníonn siad go bhfuil deacrachtaí acu ach níl fhios agam an bhfuil muide mar mhórphobal ag déanamh aon iarracht leo iad a thabhairt isteach sa phobal agus aithním b'fhéidir go bhfuil siad níos scoite amach ná riamh mar Is cuimhin liom mo sheanmháthair ag caint ar an teagmháil a bhí acu siúd leis an lucht siúil agus bhídís ag plé leo agus bhí an teanga aici sin fiú. Bhfuil fhios agat, measaim go raibh nasc, cé nach raibh siad i measc an phobail, go raibh siad níos gaire gon phobal ná mar atá anois agus níl an chaint sin sláintiúil agus ní dhéanann sé maitheas do dhuine ar bith ach tá sé ag caint le daoine atá ar aon intinn leis agus cuireann sé sin an-imní orm. Fergus, an ndéarfá féin an méid a dúirt sé? Tharraing sé go leor droch-aird air ach tharraing sé go leor vótaí dó fosta. An gcuireann sé imní ort fhéin. Ó, do tharraing, yeah. Yeah.
Agus is dócha go bhfuil sé seo ag titim amach ar fud an domhain. Tá éirí mór ar pholaiteoirí populist, mar a déarfá, ar cosúil le Peter Casey. Is dócha gurb é an, go mbeidh an brú is mó ar Thomas Pringle. mar is eisean an Teachta Dála neamhspleách amháin atá ann. Ní bheidh mórán brú ar Joe McHugh, is Aire Oideachais atá ann anois, is dócha, agus Fianna Fáil. B'fhéidir go dtógfadh sé vótaí ó Fianna Fáil mar bhí saghas damhsa aige le Fianna Fáil agus dúirt sé go mbeadh sé mar i gceannas ar Fianna Fáil am éigin.

a mheasann go bhfuil siad fágtha má go bhfuil siad imeallach sa chóras. Ach bhí sé ag déanamh an chaint sin uilig nuair a thosaigh sé amach insa toghchán Uachtaránachta ach ba i ndiaidh an méid a dúirt sé fán Lucht Siúil a d'ardaigh an méid daoine a bhí Ach féach, tá neart, tá fadhbanna sa tír seo agus caithfimid ní bheadh cheart dúinn suí siar agus ceacht a foghlaim ó seo, cén fáth a bhfuair sé 23%? Tá go leor bochtanais, tá deacrachtaí ag go leor daoine agus. Is dócha, sa chás seo, cosúil le an saghas rud a tharla le Trump i Meiriceá, an rud a tharlaíonn ná bíonn daoine ag breathnú like saghas scapegoat agus thug Peter Casey sin dóibh. Agus caithfimid a bheith an, an-chúramach gan aer a thabhairt don saghas pholaitíocht sin ina bhfuil saghas ciníochas agus idirdhealú lárnach ann. you know, just caithfimid a bheith fíorchúramach faoi sin agus go bhfuil ardán aige anois le Newstalk, bhuel ní deireann sé mórán faoi Newstalk agus an clár sin. Bhuel seo é mar sin líne faoi saoirse cainte, sin an rud a thaganns amach i gcónaí nuair a deireann tú le duine cinnte atá ag caint ar na línte sin nach bhfuil sé de cheart agat labhairt freisin, deir siad.

bunaithe ar an ardán sin, más sin an t-ardán atá aige agus an t-aon ardán atá aige, beidh daoine ag caint ar thithíocht agus ar bánú na tuaithe agus na fadhbanna atá thíos faoin tír agus mura bhfuil freagraí mar is ceart aige do sin, ní fheicim é ag piocadh suas vóta ard. Fheargais. Yeah, tá an ceart agat ansin, mar gheall ar an Bhreatimeacht. I mean, chaith a lán daoine a vóta do Bhreatimeacht. Ach ní raibh cliú acu mar gheall ar Breatimeacht agus ní raibh aon bhaint ag an vóta sin le, leis an mBreatimeacht ach amháin an saghas is vóta saghas rebellious a bhí ann chun just mar ní, ó thaobh bochtanas de, ó ó thaobh eh, seirbhísí sóisialta de agus. Ach sílim go bhfuil amhlaidh i gceist le Condae Dhún na nGall agus in amanntaí nach dtéann Condae Dhún na nGall leis an Leis gcuid an eile den tír, tír leis an agus muid in sílim go- éadan. Sea, Sea, sílim go bhfuil sé sin sin é. cliste ag Peter Casey go mbeadh sé a rith sa cheantar sin mar go bhfuil fhios aige go bhfuil bealach ann le labhairt le daoine nach rachaidh leis an móramh. Leis an chuid eile den tír. Agus i gcónaí bhí Teachta Dála neamhspleách sa tír sin, you know, bhí na Blaneys ann, now bhí siad saghas neamhspleách, bhí siad saghas Fianna Fáil agus saghas neamhspleách, so i gcónaí tá traidisiún sin do Teachta Dála amháin neamhspleách a bheith ann, so tá seans maith. aige. Sílim go bhfuil. Bhuel, agus mar a dúirt sibh, Thomas Pringle ansin, beidh deacrachtaí déarfainn ag Thomas. Bhuel, luaigh sibh ansin imeacht na Breataine agus bogfaidh muid ar aghaidh chuig sin. Tá 53 lá le dhul sula bhfágfaidh an Bhreatain Aontas na hEorpa. Tá Príomh-Aire na Breataine Theresa May le cuairt a thabhairt ar na Sé Chontae amárach. Beidh sí ag pilleadh ansin ar an Aontas Eorpach gan mhoill ag lorg athruithe ar an chúlstad. A Bhreandáin, tá tú féin ar an teorainn ansin. Tá, tá. Caidé mar a fheiceann tú an scéal seo, táimid anonn 's anall, suas agus anuas, athrú lá amháin, athrú lá eile. Caidé mar a fheiceann tú seo. Bhuel, dá mbeadh freagra mar is ceart agam ar sin, bheinn i mo Phríomh-Aire agus i mo Thaoiseach le chéile. Dáiríre, níl rud ar bith soiléir. Ní maith do duine ar bith bheith ag iarraidh freagra a thabhairt ar seo, mar níl freagra ann san am i láthair. Tuigeann muid anois nach bhfuil Theresa May ábalta teacht ar chomhréiteach, agus caithfidh mé a rá, is doiligh í a thrust i ndiaidh daoithe géilleadh. maidir leis an cúlstad an tseachtain seo a chuaigh thart. Seo rud a thug sí féin isteach, seo rud a, agus tugadh isteach é ar mhaithe leis an Bhreatain agus chuir sí chun tosaigh sa Pharlaimint é. Anois seo í ag dul ina éadan agus tá sí sásta é a chaitheamh ar leathtaobh nuair a fhóireann sé daoithe. Tháinig an Taoiseach amach ag rá gur cruthaigh sé seo níos mó ná riamh. cad chuige go raibh cúlstad de dhíth agus go mbeadh tacaíocht áirithe ins an taobh sin den tír agus sa tír ina iomlán. Sílim, tá daoine ag caint ar, nó cuireann sé iontas orm nach bhfuil níos mó ag caint ar an darna reifreann a bheith sa Bhreatain mar, agus tá daoine ag rá go mbeadh sé in éadan daonlathas, an darna reifreann a bheith ann. Ní aontaímse le sin ar chor ar bith. Measaim, mar a dúradh ansin bomaite ó shin, nach raibh tuigbheáil dá laghad ag duine ar bith cé caidé a bhí sé an Bhreatimeacht fadúda nó na himpleachtaí nó na torthaí a bheadh leis agus níl sé ach de réir a chéile bhfuil sé sin ag teacht amach agus measaim go mbeadh athrú poirt ag go leor daoine anois nuair a shuíonn siad siar agus go stuama agus staidéar a dhéanamh air agus an oiread impleachtaí don Bhreatain féin dó agus do Thuaisceart Éireann dúinne agus mar sin agus nach raibh siad ábalta dul ag an Bhruiséil agus a rogha rud a chuartú agus é a fháil. Iadsan atá ag fágáil agus is acusan atá sé le déanamh teacht aníos don chuid is mó den chomhréiteach más maith leat. Ach a Sheonaidh, beimid uilig thíos leis má tá imirt crua ann i ndáiríre. Ar cheart don tír seo athruithe de shórt éigin a dhéanamh, tabhairt isteach rud beag, géilleadh ar rud éigin le go bhfaighimis margadh de shórt éigin aontaithe?
Bhuel, cinnte is dóigh an rud is tábhachtaí anseo nár cheart dhúinn glacadh le haon socrú ina bhfuil jabanna agus coinníollacha oibrithe i mbaol agus is dóigh liom cinnte tarlóidh sin má tá teorann crua i gceist. Ba cheart i ndáiríre ag an stáid seo, ba cheart go mbeadh na ceardchumainn sílim sa tír ag teacht amach agus ag teacht le chéile chun saghas stop a chur mar gheall i ndáiríre tá jabanna daoine ag dul a bheith i mbaol. más ceist é go bhfuil teorann crua le bheith ann, cuirfidh sé isteach go mór ar shaol daoine agus ní féidir glacadh leis sin. Tá sé ráite inniu fosta a Shiún ag Angela Merkel go bhféadfaí a theacht ar chomhréiteach de chineál éigin taobh istigh den chúlstad agus an rud atá aontaithe, go bhféadfaí athruithe a dhéanamh a shásódh achan taobh. An bhfeiceann tú aon réiteach air sin? Ní fheicim, ach go háirithe le leithéidí an DUP ó thuaidh agus iad chomh daingean nach mbeidh siad ag tacú lena leithéid agus sílim nach bhfeiceann aon duine aon solúbthacht ar cheachtar den dá thaobh agus ní dóigh liom gur cheart do Rialtas na hÉireann géilleadh air seo mar tá faitíos orm ní muidne a roghnaigh é seo agus táimid ag iarraidh an leas is fearr a bhaint as margadh nach mbeidh go maith don tír seo agus tá a fhios againn go mbeidh an imeacht chruaidh níos measa ach fiú amháin leis an gcúlstad, ní bheidh sé go maith agus is dóigh liom go gcaithfidh muid seasamh agus a rá ní muidne a roghnaigh é seo agus ar bhealach tá muintir na Breataine an-shotalach faoi seo you know gur féidir leo teacht as an rud seo ach ag an am céanna gach aon bhuntáiste a bhaint as chomh maith, ní mar sin ar cheart dó a bheith ach ní fheicim. go bhfuil Theresa May nó a páirtí sá sásta glacadh leis an bhfreagracht a ritheann leis an rogha a rinneadar. Aontaím leis sin agus an rud íorónta mar gheall air ná, dhein tú tagairt don DUP agus an radharc atá ag an DUP, tá sé, an éifeacht a bheidh ann ná aontacht na hÉireann a dul, a chur chun cinn agus tá sé sin an-íorónta ar fad agus an Bhreatain a bhriseadh.
agus an DUP is cosúil ná beidh, nach bhfuil siadsan ag smaointiú ar a dhath eile ach dílseacht don Bhanríon. Ní chuireann siad costas nó caighdeán maireachtála mhuintir an Tuaiscirt san áireamh ar chor ar bith agus tá lucht gnó agus feirmeoirí an dá thaobh den chreideamh más maith leat ó thuaidh agus b'fhearr leo fanacht istigh. tchíonn siad na deacrachtaí atá leis níos soiléire agus níos soiléire achan lá. Bhí tuairisc ar an pháipéar ansin inné ag caint ar tionscal na mairteola go mbeadh sin chóir a bheith scriosta go hiomlán má théann seo ar aghaidh agus sin b'fhéidir cúrsaí talmhaíochta agus mar sin de. Sin an áit is goilliúnaí agus is oscailte do seo an earnáil, más maith leat, is neamhchosanta. Má bhíonn teorainn ann go mbeidh feirmeoirí mairteola agus iad sin uilig ar shiúl. Agus a Bhreandáin, tá tusa ar an teorainn ansin, goidé mar tá daoine in sa cheantar sin, goidé tá an pobal a rá faoi seo like? Bhuel ehm, de réir a chéile fiú le cúpla seachtain anuas aithníonn tú níos mó daoine ag caint air mar tá sé níos beomhar anois, tá sé ag teacht chun deiridh, tá réiteach de chineál éigin ag dul a bheith ann agus tá daoine ag caint ar na ehm bacainní ehm, réadúla nó a thiocfadh leo bheith ann, mar shampla, trian de m'fhoireann ar scoil, tig siad trasna na teorann achan mhaidin, má bhíonn bacainní ann an gcaithfidh siad fágáil deich mbomaite níos luaithe, fiche bomaite níos luaithe, an gcuirfí stop orthu ansin? cúrsaí árachais, cúrsaí taistil. achan uile rud a amharcann tú air agus an mbeidh bóithre beaga bídeacha druidte mar a bhí blianta ó shin, an bhfuil tú ag tarraingt sceimhlitheoirí nó ag tabhairt deis daofa theacht ar ais faoi seo agus tá rudaí cineál de. deacair go leor ó thuaidh agus gan Stormont ag feidhmiú le dhá bhliain anuas, níl seasmhacht ar bith ann agus tá seo ag cur leis sin. Cinnte ábhar imní é d'achan duine i ndáiríre agus mar is gnách beimid ag leanstan seo go bhfeicfimid goidé a tharlós. Tá sí, Theresa May, ag teacht na Sé Chontae amárach le labhairt leis an phobal agus le lucht gnó. maram le hiad b'fhéidir a chur ar a shuaimhneas, nach mbeidh? teorainn cruaidh i bhfeidhm ach doiligh sin a rá ag an phointe seo. Anois, ceist agam oraibh uilig mar phaineal inniu, Siún, an mbíonn tú ag déanamh staidéir ar lipéidí bídh nuair atá tú i mbun siopadóireacht nó an cuma leat? Ba mhaith liom a rá go mbím, ach in amantaí nuair a bhím faoi bhrú san ollmhargadh ní bhím an oiread sin. Roghnaím free range agus roghnaím na rudaí sin nuair is féidir liom, ach ansin léim rudaí ar nós nach ionann free range agus free range in aon chor agus ciallaíonn sin go ligtear amach na sicíní nó pé rud é ar feadh tréimhse áirithe den lá agus ní mar sin a shíl mé a bhí sé so is dóigh liom bím agus ní bhíonn. Bhuel, baineann an scéal seo le píosa atá san Irish Independent inniu maidir leis an chomhlacht Denny and Sons a bhfuil an táirge sliosanna sicín nó sliced chicken acu ar an mhargadh agus é ráite go soiléir air Made in Wicklow. Ach nuair a rinne an scríbhneoir bia tuilleadh fiosraithe faoi, fuair sí amach go dtáinig an sicín i dtús ama ón Bhrasaíl. Agus aon obair a dhéantar leis ansin nuair a bhaineann sé Éirinn amach, bhuel, fágann sin go bhfuil sé déanta i gCill Mhantáin. Cad é do bharúil, a Fhearguis! Bhuel, just ar dtús, nuair a chonaic mé na cácaí milise agus na brioscaí ag teacht isteach sa stiúideo, cheap mé gur do do bhreithlá Siún a bhí ann. B'fhéidir níos déanaí is féidir linn cáca milise a fháil. Go díreach!
Níl brioscaí ar bith ag fás anseo i nDún Dealgan. Ná i Luimneach. Ach just, yeah, bhí ionadh orm mar gheall ar an scéal seo gur gur féidir le comhlacht a rá gur déanta i Cill Mhantáin ach tháinig an an feoil sin as an Brazil. Ach bhíos ag léamh go bhfuil plean ag an Aontas Eorpach rialacha a ghabháil isteach chun é sin a bheith mídhleathach agus is cúis eile é sin fanacht san Aontas Eorpach you know mar agus you know is is is scéal maith é mar is sampla maith é mar dhein an Aontas Eorpach a lán maitheas dúinn cosúil leis na rudaí seo nach mbíonn an an saghas an cur amach againn orthu ach you know is is rudaí b'fhéidir píosaí beaga cosúil le seo atá ann. Agus is dóiche go bhfuil an tAontas Eorpach de dhíth orainn mar cosantóirí mar nuair a théann mise isteach san siopaí tá mé chóir a bheith dall ansin tá an cló beag bím ag deifriú bím ag cuartú margadh agus ag imeacht liom ach tá mé ag dúil leis go bhfuil duine inteacht sa chúlra atá ag coimhéad na rudaí seo. Siún, an mbíonn tú féin ag féachaint ar na lipéidí nó an bhfuil dallamullóg á chur ar an phobal maidir le hábhair faoi leith agus earraí faoi leith? N'fheadar.
Chuir an scéal seo iontas ormsa freisin. Caithfidh mé a rá, caithfidh mé a admháil anois gurb iad na calories de ghnáth a bhíonn mise ag breathnú orthu ar na lipéidí. Ach no, cinnte déanann sé ciall go mbeadh muid ag ceannacht bia atá saghas déanta sa tír nó gar againn ó thaobh saghas cúrsaí fuinnimh agus gach rud agus

An ndéarfá, bheifeá ag dréim anois go mbeadh na milseáin sin déanta ins an tír seo. Bhuel, tá fhios agam an timpeallán sin i Leitir Ceanainn áit a raibh siad agus bhí fiú boladh chocolate ag teacht amach as agus mura bhfuil siad sin mar tá fhios agam go bhfuil sin druidte anois, níl fhios agam cá deachaigh sin. Bhuel, seo freagra Cáit, an bhfuil siad jelly? So, eh, tá cuma Éireannach ar an bpacáiste, tá sé le feiceáil ansin Tá agus sé tá glas. seamróg, Tá yeah. sé- tá an rud fadú de Tá ag cosa- scairtí cosa amach linne, Éirinn. tá sé glas. Tá sé glas, Tá an cosúil rud. linn féin. Tá seamróg air le dathanna Éireann ag a barr agus scríofa air The Original Irish Oh Caramels gosh, agus táim ag tnúth leis an an- déanta sa tSín.
100% Irish Owned Company ann eh, agus mar a dúirt Michelle tá clúdach glas orthu chomh maith. Rinne mé roinnt taighde ar an gcomhlacht agus fuair mé amach go mbíodh monarcha acu lonnaithe i Leitir Ceanainn, mar a dúirt tú, agus dúnadh í síos i 2012 agus tá na milseáin déanta i Sasana faoi láthair. So, mar sin, níl sé go hiomlán chomh fada ar shiúl leis an tSín, a Fhergus, ach. Ní íosfaidh mé Emerald níos mó. Tá baol ann go ndéanfadh an Breatimeacht damáiste ar na milseáin. Ní bheidh daoine ag ithe Emeralds níos mó. Siad níos costasaí.
Bog ar aghaidh, tá cúpla rud eile ansin agat fosta agus yeah, cad é fá Emeralds gabh mo leithscéal agus Supervalu. Eh so cuireamar spéis sa slí atá an ollmhargadh Supervalu ag déanamh cur síos ar na earraí seo so chuaigh mé ar suíomh Supervalu agus d'fhéach mé ar na milseáin agus scríofa faoi an paicéad milseáin tá Country of Origin agus Éire scríofa air agus chomh maith leis sin bhí suaitheantas Quality Irish air. So níor éirigh linn dul i dteangmháil le Oatfield ach nuair a chuir mé glaoch ar Supervalu agus chuir mé ceist orthu you know an gceapann tú go bhfuil an cur síos atá déanta ar an earra ag cur dallamullóg nó ag míthreorú custaiméirí ní raibh siad in ann é a fhreagairt ach táim fós ag fanacht ar freagra. Maith thú.
Roinnt rudaí eile agat, bocsa Jacobs Chocolate Kimberley agus Bolands Jersey Creams. Anois, cá háit a ndéantar iad sin i bhur mbarúil? An mbeifeá ag déanamh, Brendan, go raibh Bolands Jersey Creams déanta in Éirinn? Bheinn ag déanamh go raibh sé déanta in Éirinn. Sibhse fosta, a chairde?
Seonaí?

Mar a fheiceann muid in sa scéal seo, déanta in Éirinn nó déanta i gcontae faoi leith, bheifeá den bharúil go bhfuil an táirge ina iomláine, a Shiobhán, déanta in sa tír seo, in sa chontae, in san áit sin, ach ní mar sin atá. Sea, léiríonn an teanga, is dóigh liom, ní hionann made in agus bhfuil fhios agat go dtáinig gach rud as Éirinn nó, In amantaí deireann siad gurb as an as Éirinn an táirge ach go ndéantar an pacáistiú amháin sa tír seo agus sin rud eile. B'fhéidir gur tháinig na cleití ar an chicken as Éirinn. B'fhéidir, go díreach. Mar sin, cuireadh imní ort, mar sin tá gá le tuilleadh rialacha, b'fhéidir, Fhearghuis, agus soiléiriú maidir leis na lipéid agus an méid atáimid a feiceáil. mar a fheicimidne ar an tábla ansin é. Bhuel, caithfidh mé a admháil nach. gcuireann mé mórán aird ar an lipéad nuair a bhím ag ceannach rudaí ach is dócha gur saghas toradh don globalisation atá i gceist anseo. Tá tíortha éagsúla go bhfuil speisialta, you know, an saghas an speciality acu rudaí a dhéanamh agus tíortha eile so is dócha gach táirge atá á cheannach againn tá siad déanta i cúig nó sé tíortha you know so tá sé ana dheacair a rá go bhfuil aon aon rud déanta in Éirinn nó aon tír really. Tá muid níos airdeallaí sílim ar leithéidí na ceimicí atá istigh ins na rudaí breathnaím ní ar na calories ach ar na E numbers agus a leithéid agus ní bheadh an t-am agat fiú breathnú ar gach rud so tá muinín againn as na hollmhargaí agus b'fhéidir nár cheart go mbeadh.
Seo. Beidh tiocfaidh an lae beidh muid ag dul i mbun siopadóireachta is beidh cuig uair a chloig de dhíth ort san ollmhargadh le le achan rud a léamh. Roinnt teachtaireachtaí a tháinig isteach, ceann ó Aonghas, tá súil agam go dtiocfaidh scaipeadh na mionéan ar an vóta agóide a fuair Peter Casey insa toghchán uachtaránachta. Agus teachtaireacht eile, Comhghairdeas le Breandán Ó Dufaigh as an leabhar úr, Nár Lagaí Dia Thú, sin Barbara Ní Ógáin. A Bhreandáin, bhí seoladh agat ansin oíche hAoine.